Ihe ọ na-asọ ogo m, Owelle 99.5 FM Enugu. Ah, ọ na-atọwa m ntị

Ị bọọla chi Igbo ndị ọma nnọọ n'akụkọ ụwa nke ụtụtụ taa na-abịara gị n'ụlọ mgbasa ozi Owelle 99.5 Enugu taa bụ Mọnde ahịa Afọ abalị iri na asatọ nke ọnwa ise n'afọ puku abụọ na iri abụọ na isii na mbụ gere ọkpụrụkpụ isiokwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC akọwala ntuliaka ime ụlọ ha chịkọbara n'akụkụ niile nke Enugu steeti dịka ihe mgbaama gọsiri etu e si eji nkwụba aka ọtọ na eziokwu ihe otu nwoke agbanahụla ọnwụ ike ya n'ihe mberede okporo ụzọ mere n'oge ọ na-anya ụgbọala na-apị ekwentị ya. A ndị ntorobịa iwe dị n'obi emeela ngagharị iwe ma mụnye ọkụ n'isi ụlọ ọrụ nke okpuru ọchịchị ime obodo ha kpọrọ maka ajọ ọnọdụ nchekwa nke ụra aga n'anya. Cheta na akụkọ ụwa ndị a na-aga n'iru n'ọnya nwa ududo anyị bụ www.owellefm.org ya nakwa na ọwa ozi Facebook, Instagram, X tinyere nke YouTube n'Owelle FM 99.5 ọdịnala. Tọzie ntị n'ala ka ị nụ ya bụ akụkọ na ndị ọzọ ka ọ ha n'uju. Ọkọ akụkọ bụ m Chika Nwazọ.

N'Enugwu steeti, n'oge ntuliaka ọchịchị izugbe afọ 2027 ma kọwaa ya dịka nke e jiri nkwụba aka ọtọ na eziokwu were chịkọba. Ọ nke a sitere na ọnụ onye isi oche nke ntuliaka ahụ n'Enugwu steeti bụ Honorable Solomon Funkekeme N'oge ya na ndị otu ya gachara hụ etu ntuliaka ahụ si aga na ọnụmara wọd n'ọnụmara wọd nke Ọwọ dị na Nkanu East Local Government Area. N'okwu ọ gwara ndị ntaakụkọ ka Honorable Funkekeme kọwara ntuliaka ahụ Dị ka ihe mgbaama gosiri ọchịchị onye kwuo uche ya na-aga n'ihu na ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ugbu a. N'aka nke ya ka gọvanọ Peter Mba na-achị Enugu steeti bụ onye sonyere na ntuliaka ahụ n'obodo ya toro ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC maka ịnupụta n'igwe n'akụkụ niile nke steeti a bịa kwado onye ha chọrọ ka ọ zọrọ ha ọkwa ma mechaa kpọọ oku ka ha gbaa mbọ ka ha gbaa ndị mmadụ ume ka ha tụnyere otu APC n'ogogo niile nke ala anyị n'oge ntuliaka ọchịchị izugbe iji mee ka ọrụ ọma dị ugbu a gaa n'iru. Onye ntaakụkọ anyị na Obi Gọọmenti Haus Enugu bụ Treasure Moses mere ka a mata na onye isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na Enugu steeti bụ Martin Chukwunweike ya na ndị ọzọ ọkwa ha gbagotere sonyekwara ịmata ka ọ ntuliaka ahụ si gaa na Ọwọ ya na ọtụtụ ebe ndị ọzọ. A chịkọbala ntuliaka ọchịchị ime ụlọ a kpọrọ pati primaries nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC

ka onye nta akụkọ anyị garuru ịmata ka o siri gaa na ọnụmara wọd 9 nke Ọgwụ lokal gọọmenti eria na Enugu steeti maka ọgbọ ntụ vootu Anịnrị Ọgwụ Oji River Federal Constituency ya bụ onye nta akụkọ anyị gara leta ntuliaka ọchịchị ime ụlọ a bụ Mmadụabụchi Onwe

anyị bụ the monitoring team bụ team bịa conduct election na na ward 9 for the post of federal house of representative na pati bụ apc so nọọ ka anyị ga-achịkọba taa ọ gara ọfụma e nwere four contestant mana dịka ka o si wee dị na ọ sọsọ mmadụ dịka maazị injinia anayọ ọnwụegbu bụ onye dị represented here and he scored 50 votes so n'ọ nya bụ ka ọ nya bụ ihe bụ the winner of this uh, particular primary n'ime ward nine today. na nke ya ka honourable anayọ ọnwụegbu bụkwanụ onye ji akara vootu iri ise merie mmadụ atọ ndị ọzọ na ya zọrọ ya bụ ọkwa ọchịchị nke gụnyere anịọji ifeanyị ụzọigwe darlington nakwa oshi simon bụkwanụ ndị nke na-enweghị akara vootu ha nwetara siri etu a site na ọnụ onye nnọchite anya bụ eze oke cletus kwupụta obi aṅụrị ya ma kwe nkwa igote ihe niile a tụrụ ya n'ahịa

nyere ya bụ ọnụmara ward 9 bụ honourable ndụka vitus eze nakwa onye ndu ụmụ nwaanyị na ọkwa woman leader bụ odoziakụ edi ọgụejiọfọ siri etu a kwupụta obi ha nakwa ihe ha na-atụ anya na aka nwa amadi ahụ dịka ha mere ka a mata na ha nwere ezi ntụkwasị obi na ọ ga-emeri na ntuliaka ọchịchị izugbe nke afọ 2027

ga-abụrụ anyị nnukwu uru ka ọ marụ na ọtụtụ ihe ka anyị bụ mkpa anyị na ward a o nwee ike ịdị na-abịa na-emerụ anyị ala ka anyị si wee ghọta ya bụ na anyị na-ekele chineke n'ọtụtụ ebe ka a na-eme tigbuo zọgbuo mana a bịa n'ebe a chineke mere e nwee nhazi ọnụ ihe niile gara ka o si wee kwesị ịga ọ ga-abanye na chineke emego amara na ọ ga-abanye na ihe anyị na-atụ anya n'aka ya bụ ọtụtụ nkwa niile nke o kwegoro mgbe gara aga ma nke ọ ka ga-ekwe kịta ya jisie ike na onye ọbụla kwere nkwa kwesịrị nkwa ọbụla o kwere ka o mezuo ya ka obi wee dị ndị ya na ndị ahụ o kwere nkwa mma emezuola anyị ọ ma ihe o kwere anyị na nkwa Ị ga-echetazi na ya bụ ọnụmara Ward 9 nke Ọgwụ Local Government Area na steeti a mejupụtara obodo ndị gụnyere Owelli Court, Ogugu, Ugbo nakwa Amoli site na ogige ahụike Health Center dị na Owelli Court nke Ọgwụ Local Government Area na Enugu Steeti ka mụ onwe m bụ Mmadụabụchi Onwe ji aha Owelle FM wetara gị akụkọ a. ya gaziere gị Mmadụabụchi Onwe n'ịga n'iru n'akụkọ ndị ọzọ fọrọ anyị n'aka m otu nwoke afọrọla obere ihe ka o tufuo ndụ ya n'oge ụgbọala ọ na-anya hapụrụ okporo ụzọ ma tinye isi n'ọhịa n'okporo ụzọ awara awara si Lagos gaa Badagry kwụrụ maka na ọ na-apị ekwentị ya nke mere ka uche ya pụọ n'ụgbọala ọ na-anya ụlọ ọrụ Lagos State Traffic Management Authority mere ka amata na ọ bụ ụgbọala Lexus Jeep nke bu akara JJJ 19 KK nwere ya bụ ihe mberede okporo ụzọ nyocha e mere na-egosi na ekwentị onye ọkwọ ụgbọala ahụ na-apị mere ka uche ya pụọ kpamkpam na ihe ọ na-eme nke mechara mee ka ụgbọala ahụ kpọọ isi n'ala ọtụtụ ugboro tupu ọ hapụ okporo ụzọ ma tinye isi n'ọhịa m ebe ndị nke ya bụ ụlọ ọrụ LASTMA kwuru na m oke ọsọ sokwa na ihe mere ihe mberede ahụ ka ọ jọọ njọ wee karịsie ụfọdụ n'ime ndị ọrụ nke ya bụ ụlọ ọrụ njem ije awele Federal Road Safety Corps so arụ ọrụ mechara mee ngwa ngwa wuchie n'ogige ahụ zọpụta ndị ahụ o ribidoro Onye ọkwọ ụgbọala ahụ ka e kwuru na o merụrụ ahụ n'ime ahụ m ebe otu nwaanyị o bu n'ime ya gbajiri aka ekpe ya. Mmadụ abụọ ahụ ka e buru gaa na ụlọọgwụ Ọla Oki Medical Facility dị na Iberekọ, Badagry maka ịnara ọgwụgwọ ebe ụgbọala ha ka ndị ọrụ LASTMA bịara bupụta n'ime ọwa mmiri ebe ọ fanyere onwe ya iji gbochie ihe mberede ọzọ ime na ya bụ okporo ụzọ ha mechara rịọ ọha na eze na ndị ọkwọ ụgbọala ka ha zere ọnwụnwa nke ịgba oke ọsọ ịpị ekwentị mgbe ha na-anya ụgbọala tinyere nnupụ isi na iwu na-achịkwa njem okporo ụzọ maka ndụ ha na nke ndị ha bu n'ime ụgbọala. N'Owelle 99.5 FM Enugu ka akụkọ ụwa ndị anyị na-anụ si were na-abịara gị ka anyị mara gị ọkwa tupu anyị agaa n'iru. udo chịa udo chịa ihe ọma na-akpọta ihe ọma Owelle FM 99.5 na-agbasa ozi ọma ahụmnanya na ịdị n'otu ihe ọbụla e ji udo eme unu jụrụ ya onye nwa butere ọyị nwoke onye mba ịnọ ji oje neta nwaanyị onye mba ise a mụta mba itoolu udo amaka udo chịa udo chịa ya gaziere gị dịka ị ka na-aga n'iru na-esonyere anyị ihe oke ụjọ adapụtala n'obodo gwarzo bụ isi ọchịchị nke gwarzo local government area dị na kano steeti ụnyaahụ ụka kpụrụ maka ngagharị iwe nke ndị ntorobịa n'obodo ahụ jiri ọgbaghara were mee ma mechaa mụnye ọkụ n'ụlọ gọọmenti nke okpuru ọchịchị ime obodo ahụ ngagharị iwe ahụ nke e jiri ụzọ udo malite mechara ghọọ ọgbaghara kpụrụ maka nkusu ọzọ ndị otu bandit bịara mee na otu obodo ahụ nke ụmụafọ ha kwuru na o meela ka ha jiri ụjọ were biri anya hụrụ ka ihe siri mee kwuru na ndị ntorobịa karịrị otu narị nụpụtara n'igwe n'okporo ụzọ na-agụ egwu ma na-akpọkwa oku ka gọọmenti mara ihe ha mere n'ọnọdụ ahụ ngwa ngwa ha mechara mee ngagharị iwe ahụ gaa na ogige secretariat bụ ebe egwu nọrọ dagharịa n'oge ụfọdụ ndị ntorobịa jiri ike banye n'ime ogige ahụ ma mụnye otu mpaghara ya ọkụ e mechara hụ ka e zipụrụ ndị ọrụ nche n'akụkụ niile nke gwarzo iji mee ka ọnọdụ ahụ dajụọ ma ghara imebi ihe ndị ọzọ ebe ndị ọchịchị ka ozi kwuru na ha amalitela ilebara ọnọdụ ahụ anya n'ịpịachizi akụkọ ụwa nke ụtụtụ taa bịara gị n'Owelle 99.5 FM Enugu gewe ntị ọzọ n'ọkpụrụkpụ isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC akọwala ntuliaka ime ụlọ ha chịkọbara n'akụkụ niile nke Enugu steeti dịka ihe mgbaama gosiri etu e si eji nkwụba aka ọtọ na eziokwu were na-eme ihe otu nwoke agbanahụla ọnwụ ike ya na ihe mberede okporo ụzọ mere n'oge ọ na-anya ụgbọala na-apị ekwentị ya ndị ntorobịa iwe dị n'obi emeela ngagharị iwe ma mụnye ọkụ n'isi Ụlọ ọrụ nke okpuru ọchịchị ime obodo Gwarzo dị na Kano steeti maka ajọ ọnọdụ nchekwa nke ụra aga n'anya. Cheta na akụkọ ụwa ndị a niile ka na-aga n'iru n'ọnya nwa ududo anyị bụ www.owellefm.org. Anyị nọkwa n'ọwa ozi Facebook

9287490 wee bụrụ ya na ọkụrụ ọnụ bụ akụkọ ụwa nke ụtụtụ taa dịka Nnabuife Nwaekwu ya na ndị otu ya si dee ma hazie ya ka m Chika Nwaazụ onye tụgharịrị ma gụọrọ gị ya n'asụsụ Igbo ji ekelesi gị ike maka isonyere anyị na-asị gị ka ụbọchị taa maara anyị mma